Иджыри зэ фӏэхъус сэлъам гуапэ фызох псоми, мы зэӏущӏэм къекӏуэлӏахэм. Тхьэм и фӏыщӏэ, нобэ дызэрыпсом щхьэ, нобэ дызэрыгуфӏэм щхьэ, нобэ тшхын-тщӏэн дызэриӏэм щхьэкӏэ икӏи Тхьэм и унэм дыщызэхуэсуэ хъыбар дедэӏуэну, хъыбарыфӏ дедэӏуэнуэ икӏи Тхьэм лъэӏукӏэ зыхуэдгъэзэну, депсэлъэну, тхьэлъэӏукӏэ ауэдэ ӏэмал дызэриӏэм щхьэкӏэ Тхьэм фӏыщӏэ хузощӏ. Хъыбарыфӏ жыдори тхылъиплӏ Библием тхыгъэ лъапӏэм иту диӏэщ дэ хъыбарыфӏкӏэ деджэу. Зыр Матфей итхащ, зыр Марк итхащ, Лука итхащ, Иоанн итхауэ, ауэдууэ хъыбарыфӏу плӏы диӏэщ. Щым и пэм деж къапщтэу щытмэ, Псоми Исус зи гугъу ящӏэр, ауэ и пэм деж тхылъищыр мыдрей тхылъ еплӏанэм тӏэкӏу хощхьэхукӏ. Зы ӏуэхугъуэ итщ абы. Япэ дыдэуэ Исус къызэрыкӏуар, Исус зэрыщӏидзам щынэмыщӏа, абы гупсысэ итщ, унафэ Тхьэм ищӏауэ. Тхьэм и унафэр къызэрыщӏидзэр. Япэ дыдэуэ хъыбарыфӏым япэ унафэу Тхьэм ищӏыр итщ. Щым и зэщхьыуэ еплӏанэ тхылъым блэкӏ хуэдэуэ и гугъу ищӏыращ а унафэм. Сыт хуэдэ унафэ Тхьэм ищӏыр япэ дыдэу хъыбарыфӏыр хъыбарыфӏ тхылъым щитха, зэритхам зэритымкӏэ? А унафэр гуэныхьым зэрыщӏегъуэжын хуейра Хъыбарыфӏщ, ауэ хъыбарыфӏыр зэрыщӏидзэр гуэныхьым щӏегъуэжын хуейуэ зэрыщытра икӏи Тхьэм цӏыхум зыкъыхуигъазэурэ къызэрыжриӏэра гуэныхьым щӏегъуэжыну. Япэ нобэ нэхъ къыхэсха усэр Матфей итха хъыбарыфӏым ещанэ-еплӏанэ усэм, ещанэ-еплӏанэ псалъащхьэхэм итщ уситӏ. Мыбдеж жиӏэра а махуэхэм жи Иоанн псым щӏэзыгъэмбырыуэр къакӏуэ щабыжми, Иудей къумым итуэ, губгъуэ нэщӏым итуэ хъыбар игъэӏуу щӏидзащ, жи, хъыбэ уаз итуэ. И жиӏэу щӏи, жиӏэр мыращ, Фи гуэныхьхэм фахущӏегъуэж, сыт щхьэ жыпӏэу щытымэ, Тхьэм и пащтыхьыгъуэр къэсащ, жи. Фи гуэныхьым фахущӏегъуэж, жери жиӏэ. Итӏанэ адэкӏэ еплӏанэ псалъащхьэм дэӏэбэу щытмэ, Исус губгъуэ нэщӏым бзаджэнаджэм щыхуэзыуэ текӏуа нэужькӏэ, абы иужькӏэ Матфей зэритхымкӏэ, абы зыхихащ, абы къикӏыжауэ къулыкъу зрихьу щыхэтым щыгъуэ, Иоанн лъэхъуэщым зэрыщӏадзар къилъэгъуа, зыхиха. Абы щыгъуэ Галилей хэкум кӏуэжщ абыжым икӏи абы уаз щыжиӏэу щӏидза Исус икӏи а зэманым щыщӏэдзау жери епщыкӏубланэ усэм деж щыщӏэдзау жеӏэ. Уаз иту щӏидзащ Исус икӏи жиӏэкӏи, Фи гуэныхьым фахущӏегъуэж, сыту жыпӏэмэ, Тхьэм и пащтыхьыгъэр къэсащ, жери икӏи. Япэу мыбы сыт гу зылъыттэ хъунур? Къэсащ, жери жеӏэ. Зэманыр къэсащ, жери жеӏэ. Цӏыхум гуэныхь зэрытелъыр зыхищӏэнкӏэ хъунущ, къуаншагъэ зэрищӏари къищӏэжынкӏэ хъунущ. Е фӏэщхъуныгъэм теухуауэ ауэдэ ӏуэхугъуэм егупсысынкӏэ хъунущ, ауэ игъэӏэпхъуэнкӏэ хъунущ щӏегъуэжыныгъэр. Нэгъуэщӏу жыпӏэу щытмэ, нобэ и гум зыгуэр къоуэ, зыгуэр къуаншагъэ зэрытелъыр ещӏэ. Итӏанэ мис псалъэхьэр цӏыхухэр дыщызэпсалъэм деж жыдоӏэ. Псоми гуэныхь телъ-тӏэ жыдори икӏи псоми гуэныхь телъщ жери жаӏэ. Ауэ гуэныхь щыптелъкӏэ, гуэныхь щыптелъкӏэ, ар къыщыпщӏэкӏэ, ар къыщыгурыӏуэкӏэ, етӏуанэ лъэбакъуэу сыт пчын хуейр? Гуэныхьым ущӏегъуэжын хуейуэ ара, пэжкъэ? Ауэ гуэныхьым щӏегъуэжыныгъэр ягъэӏэпхъуурэ макӏуэ. Мыбы Исус жиӏари, Иоанн жиӏари икӏи тӏуми зы гупсысэ хэлъ зэманым теухуауэ. Къэсащ, жери жеӏэ. Къэсащ. А псалъэм дыхэгупсысыхьын хуей фӏы дыдэуэ. Мыбы ӏуэрыӏуатэ лъапӏэ жыхуэтӏэ тхыгъэ лъапӏэм итым, Библием итым уеплъу щытмэ, израильскэ народым, Израиль лъэпкъым, езым Даниилкӏэ, бегъымбар Даниилкӏэ иригъэтхауэ щыта, Уи лъэпкъым мис мыхуэдэ зэман естынущ, жери, икӏи. Я ӏуэхур псори тэмэм хъужын щхьэкӏэ, жери, сыт абы къригъэкӏыр? Тхьэм екӏужыпэн щхьэкӏэ. Тхьэм екӏужыпэн щхьэкӏэ. Тхьэм къыхиххат ахэр. Бегъымбархэри кърита, тхыгъэлъапӏэри кърита, Мысырми къриша куэдӏей къахуищӏат, ауэ жыӏэмыдэӏуэныгъэм ягъэкӏэ Вавилон къэралым гъэр ящӏщ абыжым икӏи яхуауэ щыта. Иерусалим зэтракъутэ, Тхьэм и унэ зэтригъэкъутэри, Тхьэм ауэдэу хуит ищӏщ абыжыми зигъэщӏа, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, жыӏэмыдаӏуэхьэт, я гуэныхьым щӏегъуэжыну хуейтэкъым. Икӏи Вавилон пащтыхьыгъуэм кӏуа нэужькӏэ абы пщылӏу щыщыӏэм щыгъуэ, бегъымбару Даниил къыхихат икӏи Даниилкӏэ къыжриӏащ куэд, къэхъуну къэщӏэнухьэр. Даниил Тхьэм елъэӏу ди лъэпкъ зэрыхъунур, дауэ, дауэ дызэрыӏэкӏыр, дызэрыпсэунур жиӏэт икӏи, и лъэпкъым и мызакъуэ мы дуней псом къэхъуну къыхузэӏуихауэ итщ, Тхьэм абы щхьэкӏэ фӏыщӏэ худощӏ. Ауэ и лъэпкъым теухуауэ къыжриӏауэ щыта, Уи лъэпкъым мис мыхуэдиз зэман дэкӏыу щытымэ, игъэзэжынущ, мис мыхуэдиз зэман дэкӏыу щытымэ, екӏужыныр къанэ щымыӏэу и гум илъу хъун хуейщ, жери икӏи. Иджы къапщу щытмэ, мыдей Матфей етх-тӏэ, къэсащ жери жеӏэ. Ауэ Марк хъыбарыфӏыр зэритхам уеплъу щытмэ, абы нэхъ нэхъ къыхэгъэщхьэхукӏыжауэ жеӏэ ар. Исус къыщыкӏуам щыгъуэ хъыбар къэӏуауэ щытар. Моду жеӏэ, Моду псалъэ жиӏэт, жи. Зэманыр ирикъуащ. Къэсащ Тхьэм и пащтыхьыгъэр гуэныхьым фыщӏегъуэжи, хъыбарыфӏыр фи фӏэщ фщӏы, жери жиӏауэ щыта. То есть Марк аргуэрым нэхъ хэкъузауэ зэманым теухуау жеӏэ. Зэманым япэ дыдэ Тхьэр къэпцӏыхуауэ щытымэ, Зэманым пщӏэн хуейр уи гуэныхьым ущӏегъуэжын хуейуэра? Сыт щӏегъуэжыныгъэр зиӏысыр? Къапщу щытмэ, зыгуэрым итхар жысӏэжынщ иджысту щӏегъуэжыныгъэм теухуауи, ну, определение зыкъом зыбжанэ епт хъунущ абы, ауэ, щӏегъуэжыныгъэр гуэныхьым щхьэкӏэ уи гур зыхэкъутуэ а гуэныхьыр къэбгъэнэн хуейуэра? Икӏи гуэныхь жыхуэсӏэм къикӏыр зы гуэныхь ӏуэхугъуэ закъуэураӏым. Гуэныхь щытыкӏэр къэбгъэнэн хуейуэращ жиӏэр. Щӏегъуэжыныгъэ нэгъэсар щӏэфӏыр ара? Хъыбарыфӏым, Исус ищӏэну псом япэ ар къыщӏригъэувэр ара? Уи гуэныхьым щӏегъуэж щыжиӏэм деж, гуэныхьым щхьэкӏэ уи гур зыхэкъутуэ, уи гур щыкӏыуэ. А гуэныхьымкӏэ уи гур афӏэкӏа мыкӏуэжыну уищӏыну хуейуэра? Итӏанэ пащтыхьыгъэм ущыщӏыхьэнур? Итӏанэ пащтыхьыгъэр къэсащ, жиӏауэ къэса щхьэкӏэ, журтхэр а пащтыхьыгъэм щӏыхьэну хьэзыртэкъым. Дэ ди щхьэкӏэ нобэ къатщу щытмэ, цӏыхур илъэс тӏощӏкӏэ псэууэ, илъэс тӏощӏэрэ щэщӏкӏэ, илъэс нтӏэ, илъэс щэщӏкӏэ псэууэ, плӏыщӏкӏэ псэууэ дунейм ехыжынкӏэ хъуну, къэхъуну псор пщӏэкъым. Ауэ Адэм дежкӏэ зэманыр къэсауращ, жей. Зыри ежьапӏэ щыӏэжкъым жей адэкӏэ кӏуапӏэ иӏэжкъымэ. Илъэс блыщӏкӏэ упсэун, е ищӏкӏэ упсэункӏи хъунщ нэщӏрэ. Ауэ ещхьыркъабзэу зы зэман гуэр носри, зы линэ гуэрым дыносри, къэсаура? Къэсар сыт? Цӏыхур малӏэ, лӏа нэужькӏэ, Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, сыт къыпэщылъыр? Судщ, хьэкумщ, пэжӏэ, цӏыхур къигъэтэджыжынури судить ищӏынура? Аращ икӏи, упсэухукӏэ Щӏегъуэжыныгъэр и чэзум де умыщӏу щытмэ, уи псэуныр иуха нэужькӏэ, уи гъащӏэр буха нэужькӏэ, адэкӏэ щӏегъуэжыныгъэ бгъуэтыжынукъым, жей. Щӏегъуэжыныгъэм ухэкӏыжауэра. Ауэ зи гуэныхьыр щӏемыгъуэжар мыбы зэрыжиӏэмкӏэ, пащтыхьыгъэм фыщӏыхьэну фыхуейуэ щытмэ, фыщӏегъуэж, жери жиӏа. Щӏегъуэжыныгъэм гуэныхьыр къэбгъэнэн хуейуэра иджыри зэ жызоӏэри икӏи, ауэдэ къикӏыуэ жеӏэ, гуэныхьыр къанэ щымыӏэу къэбгъэнэн хуейуэра? Иджы гуэныхьыр къэпцӏыхун хуеӏэ къэбгъэнэну пщӏэн щхьэкӏэ? Къэпцӏыхун хуеӏэ пэжӏэ? Гуэныхьыр нэрылъагъу пхуэхъун хуеӏэ? Мыдей, Тхыгъэ Лъапӏэм апостол Павел итха послание римлянэм яхуитхам муэдэ итщ. Тхьэм жи, и фӏагъым щӏегъуэжыныгъэм узэрыхуишэр умыщӏэра уэ жери жеӏэ. Тхьэм и фӏагъым щӏегъуэжыныгъэм ухуешэ. Цӏыхур езыр-езыру щӏегъуэжыныгъэм хуэкӏуэнукъым. Зыгуэр игу къеуэнкӏэ хъунущ. Ауэ щӏегъуэжыныгъэ нэгъэсам Цӏыхур хуэкӏуэфынукъым, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, гуэныхьым къапщу щытмэ, модэ теплъэкӏэ къапщу щытмэ, гуэныхьым цӏыхур кӏыфӏыгъэм хигъэхьура, кӏыфӏыгъэм хэтура. Кӏыфӏыгъэм хэт цӏыхум нэхугъэ къимылъагъуу щытмэ, здэкӏуэнур ищӏэкъым. Дэнкӏи кӏуэ, дэнкӏи кӏыфӏщ. Ну, аращ икӏи, ауэдэу цӏыхум и щытыкӏэр щытщ, аращ икӏи, къэтщтэнщи, ипэ дыдэу гуэныхьыр къыщежьам дей дгъэзэжынщ абыжым икӏи, девгъэплъыт Адамрэ Хьэуарэ. Адамрэ Хьэуарэ жэнэтым щыпсэут, пэжа? Жэнэтым щыпсэут, Тхыгъэ Лъапӏэм итщ. Жэнэтыр щӏищӏар, дунейр къыщӏигъэщӏар, дунейм, жэнэтыр дунейм тету щытауэ ара? Зы щӏыпӏэ дей, вумей зы щӏыпӏэ дей щыӏэу щытауэраӏым жэнэтыр. Жэнэтыр мы дунейм, дунейр ищӏщ, къэкӏыгъэхэр псори ищӏщ, псэущхьэр къигъэщӏщ абыжми жэнэтыр иухуэри, жэнэт трищӏыхьщ Тхьэм икӏи, абы Адам хигъэтӏысхьэри, Адам и закъуэ гъащӏэр къехьэлъэкӏыу къыщыщыхъум щыгъуэ, щхьэгъусэ хуищӏщ абыжыми тӏури зэгъусэу жэнэтым хигъэтӏысхьэри, абы щыпсэун щӏадзауэ щытауэра. Икӏи мыдей тӏэкӏу сыкъыбгъэдэкӏынщи жысӏэн. Цӏыхум я гугъэра, жэнэтым бгъэзэжу щытымэ, Жэнэтым бгъэзэжу щытмэ, псори зэфӏэкӏауэ къащохъу. Тхьэм дежкӏэ жэнэтыр проблемэкъым. Мы дунейм цӏыхуу тетыр иджысту ихьыфыну жэнэтым, ауэ жэнэтым щыпсэуфыну цӏыхур. Мис ара проблемэр. Адамрэ Хьэуарэ цӏыху лъапӏэу, гуэныхь ятемылъуэ, къигъэщӏри хигъэтӏысхьати, блэм Блэмкӏэ шейтӏаныр бзаджэнаджэр къепсалъэщ абыжым икӏи Адам щигъэуа. Щыуэри, япэщӏыкӏэ нтӏэ, Хьэуа щыуа, Хьэуа Адам къритщ а пшхы мыхъуну, пыкӏэр ишхри, езым, езым ишхри мыбы Адам къритри, Адами иригъэшха. Арат икӏи жэнэтым къыщӏикӏа хъуар, жэнэтым ису гуэныхь къыщахьати ара? Цӏыхум я гугъэра жэнэтым кӏуэжауэ щытмэ, гуэныхьым жей псоми хэкӏыжауэра? Хьэуэ, гуэныхьым мыдей ущыхэкӏыжыуэ ухыхьэн хуейуэра? Итӏанэ, жэнэт, жэнэт жыдоӏэ дэ, мис Исус Христос къыщӏэкӏуар жэнэт псэукӏэр игъэлъэгъуауэра, уафэм щыӏэ псэукӏэр игъэлъэгъуауэра? Иджы пащтыхьыгъэр къэсащ щыжиӏэм щыгъуэ къикӏыр сытыт? Иуан Исус дежкӏэ зигъазэри жиӏауэра, мис мыр къокӏуэ, мис мыр пащтыхьщ, жери икӏи абы и пащтыхьыгъэм Ухыхьэн хуейщ, жери. Абы къикӏыр сыт? Дэ нобэ цӏыхухэм нэхъыбэу къыдгурыӏуэр жэнэт, жэнэт жыдоӏэ. А жэнэт хъужыр Исус и пащтыхьыгъэра? Нэгъуэщӏ жэнэт щыӏэнукъым Исус и пащтыхьыгъэм фӏэкӏа. Исус щыпащтыхьым фӏэкӏа жэнэт щыӏэнукъым. Ну, дэ ди представлением къикӏыу жысӏэура? Нэгъуэщӏхэм я представлением сыхэӏэбэкъым, сэ дэ ди представлением жысӏэура? Аращыкӏи, жэнэтыр Исус къэсащ жиӏэу жыпӏэ хъунущ къапщтэу щытмэ. И пащтыхьыгъэра? Къэблэгъащи, Фи гуэныхьым фыщӏегъуэж, жеӏэ. Гуэныхьым ущӏемыгъуэжауэ абы ухыхьэфынукъым, жи. Гуэныхьым щӏемыгъуэжар зэрыжысӏауэ кӏыфӏыгъэм хэтуращи, нэхугъэ лъэпкъ илъагъукъым. Иджы нэхугъэ защӏэм фыхыхьэнущ, нтӏэ, уафэр. Исус зыщыпсэуа, къыздикӏар, здэкӏуэжар нэхугъэ защӏэра? А нэхугъэ защӏэм ухыхьэн щхьэкӏэ кӏыфӏыгъэ уздэхэсым зы нэхугъэ гуэр къэплъагъуу укъыхэкӏын хуей, а нэхугъэр Тхьэм и фӏагъра? Тхьэм и фӏылъагъуныгъэра? Тхьэм и фӏагъым дыщеплъым деж, кӏыфӏым дызэрыхэсыр къыдгурыӏуэра дэ, зыхэдгъэкӏыфу дыхъура? Ар дымыщӏэхукӏэ, зыгуэр дигу къеуэу, дигу дзэлэшхэжуэ сыту щытынкӏэ хъуну, мыхъумыщӏэ тщӏахэм теухуауэ? Итӏанэ, цӏыхухэм куэдрэ урохьэлӏэ хъыбар щажепӏэм деж, жыпӏын зэрыщӏэбдзыуэ, Сыт хуэдэ ӏуэхугъуи жеӏэ тхыгъэ лъапӏэм теухуауэ къызэрыщӏэбдзыуэ иныкъуэхэм, псоми ауэдэу щытӏым, а иныкъуэхэм жаӏэ, Сэ зыри гуэныхь сщӏауэ щыӏэкъым, сыт сэ сщӏар? Сыт сэ си лажьэр? Сыдыгъуэкъым, сызауэкъым, сыхъуанэкъым, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ щӏымэ? Сыт сэ, жэнэтым сыщӏимыгъэкӏуэну сыт Тхьэм жари жаӏэ, вопрос ягъэув. Иджы ауэдэхэм сыт жэуап ептыж хъунур? Тхьэм жэнэтым щӏимыгъэкӏуэну сыт? Езыр щӏалэр цӏыхур, езыр цӏыхубзи зыхуэхъу ирехъу. Езым къы- къызэрыгурыӏуэм хуэдэу, зэрыхузэфӏэкӏым хуэдэу мэпсэу. Аращ икӏи, жэнэтым дыкъыщӏикӏа гуэныхьыр псоми телъщ. Гуэныхьым дыкърехуэкӏ. Е гуэныхьым дрипщылӏура, е Тхьэм дрипщылӏура. Тхьэм урипщылӏ ухъун щхьэкӏэ, Тхьэм и фӏылъагъуныгъэр плъагъууэ, Абы и фӏылъагъуныгъэм, Абы и фӏагъым уи гуэныхьым ущӏригъэгъуэжу, Гуэныхьым ущыщӏегъуэжам деж, гуэныхьым уигу щыкӏыуэ, гуэныхьыр къэбгъанэуэ Тхьэм и гъусэу, Исус и гъусэу псэун щӏэбдзэн хуейуэра? Итӏанэщ гугъэ пэж, гугъэ нэгъэса ущиӏэр. Цӏыхум зыгуэр ящӏу щытымэ, цӏыхум зыгуэр дин ӏуэху хуэщӏэ зэрахуэу щытымэ, абыкӏэ уафэм кӏуэжын я гугъэщ. Псапэ куэду птыу щытымэ, псапэ куэду пщӏэу щытымэ сыт жери, ауэ Тхыгъэ Лъапӏэм сыт жиӏэ, Тхьэр цӏыхум зыкъыхуегъазэри жеӏэ, Уэзмытауэ уи ӏэр сыт жи? Къапщу щытымэ пэжӏэ, Нтӏэ сэ псори уэстауэ щытымэ жи, А уэстам щыщ зыщӏыпӏэ хэплъхьэ щхьэкӏэ сэ къысхуэпщӏэр сыт жи е Уэ уи гупсысэкӏэ зэрызыпхъуэжыр дауэду жи? Цӏыхур аудикӏэ гуэныхьыщӏэщи, а ищӏам нэхъ нэхъыбэжуэ Тхьэм гурымыӏуэн ищӏура цӏыхур? Сэ сщӏащ, сэ сугуэшащ, сэ мыр згъэкӏуэдащ жерикӏи, и гуэныхьым хегъахъуэ, и щытыкӏэр нэхъ ӏей ещӏ икӏи щӏегъуэжыныгъэ имыӏэу мэхъу. Щӏегъуэжыныгъэ имыӏэу мэхъу. Мыдей, Иисус, мыр Матфей итхара, ауэ мыдей итӏанэ щӏегъуэжыныгъэм теухуауэ Лукай итхащ. Лукай итхащ икӏи абы итхами гу лъызытэну сыхуейщ. Мыдей жиӏэ, Ещанэ псалъащхьэм мыуэду итщ. Тхыгъэ лъапӏэм зэритым моду жи, бегъымбар Исай зэритхам хуэдуэ, макъ гуэр Губгъуэ нэщӏым къыщоӏу, жи. Зиусхьэным гъуэгур хуэвгъэхьэзыр, захуэ фщӏы, жи ар зрикӏуэнур. Дэтхэнэ зы къуэладжэри дэз ирехъуж, жи, дэтхэнэ ӏуащхьэри бгыри лъахъшэр ирехъу, жери жеӏэ. Абдей сыкъыщыувыӏэн. Абы къикӏыр сыт? Къуэладжэ жиӏэм къуэкӏий сэ сщӏэрэ? жиӏэура, пэжӏэ? Иджы пащтыхьыр къыщыкӏуэкӏэ, пащтыхьыр щыкӏуэкӏэ, пащтыхьым гъуэгу хуащӏу щыта? Пащтыхьым гъуэгу хуащӏу щыта. А гъуэгум гъуэгур захуэу щытын хуей кумблӏэмб имыӏэн щхьэкӏэ. Иджы мыбы къуэладжэ жи. Аращ икӏи пащтыхьыр шыгу ису е сэ сщӏэрэ шы тесу къакӏуэу щытым а къуэладжэм жьэхамыгъэуэнурат, абы дамыгъэуэнурат. Аращ икӏи захуэ фщӏы жери жиӏа. Итӏанэ нывэшхуэ телъынкӏэ хъун гъуэгум е сэ сщӏэрэ е моду ӏуащхьэ гуэру щытынкӏэ хъунущ, ар здрикӏуэнум дей ахэр захуэ щӏын хуейщ жери жиӏэ. Иуан ар щӏыжиӏар сыт? Мыде, Матфей итхакъым, ауэ Лука итха, Иуан ар зэрыжиӏауэ щыта, ара дыщӏигъури итха. Аращ икӏи, ар зригъэщхьыр сыт, ар уэду щӏыжиӏэр сыт? Къуэладжэмрэ ӏуащхьэмрэ. Къапщ, ы? Хьэлри ара, итӏанэ, цӏыхум я щытыкӏэ, цӏыхум я гупсысэкӏэр щытщ сэ пщӏэрэ? Цӏыхум я гупсысэкӏэр ямыщӏэ щхьэкӏэ, е я зэхэтыкӏэр ямыщӏэ щхьэкӏэ, Гъащӏэ дыздрикӏуэм къуэладжэ мыр пэжу къыщӏэкӏынщ, мыр пэжу къыщӏэкӏынщ жаӏэурэ хуэгъэфэщауэ зыгуэр ящӏурэ, цӏыхур зыкӏуэцӏрыхун, цӏыхур зыпхырыхун ӏуэхугъуэ ящӏэ. Къывгурыӏуа? Цӏыхур зыпхырыхун. Иджы Исус Христос къыщыкӏуэкӏэ, жи, пащтыхьыр аращи, абы и пащтыхьыгъэм фыщӏишэнуращ икӏи, Ар къывбгъэдыхьэн щхьэкӏэ кумблӏэмб фщӏахэр, цӏыхур къывбгъэдэмыхьэн щхьэкӏэ, хьилагъэ фщӏахэр, бзаджагъэ фщӏахэр, ахэр вгъэсеиж жиӏэура? Нтӏэ, мащэр щащӏым деж щакӏуэхэм мащэ щӏащӏыр сыт? Хьэкӏэкхъуэкӏэр абы ирагъахуэу къаубыдынура пэжа? Ауэдабзэуэ, цӏыхухэр тӏэкӏу щакӏуэу жыпӏэ хъунущ, зызым ещакӏуэуэ. Кумб къатӏри ямыщӏэхыуэ цӏыхури ирагъахуэ. ягъэхутыкъуэ, щагъауэ. Аращ икӏи, ауэдэ щӏыкӏэкӏэ цӏыху иныкъуэхэм мылъкушхуэ зрагъэпэщ адрейхэр зэрыщагъауэмкӏэ. Ар зы, итӏанэ, ӏуащхьэ жыхуиӏэм сыт? ӏуащхьэр яӏэт, мис дэ, например, ӏуащхьэхэр диӏэщ, ӏуащхьэри къыщатӏ къохъу, абы ар, оказывается, кхъэлэгъунэура, абы зыгуэр зэгуэрым щыгъуэ

Итӏанэ цӏыхур мылӏауэ щытым икӏи псэу щӏыкӏэ памятник зыхуагъэува щыӏэ? Хуагъэувауэ щыӏэщ. Аращ икӏи мы дунейр зэрыпсэур мис ара, е зыгуэр иригъэхуэхыну, е зыгуэр иӏэтыщэну. Пэжа, яӏэтыщэ ӏэджи, цӏыхум езым яӏэтар щыплъагъум деж а Тхьэм иӏэтыр Тхьэм ӏэтауэ илъытэр, лъагэу илъытэр плъагъукъымэ? Икӏи гуэныхьым ущӏемыгъуэжу щытым, гуэныхьым щӏегъуэжыныгъэр сыт, мис а гуэныхь жыхуэпӏэр? ӏэджи къебжэкӏ хъунущ мыбы. Унафипщӏри диӏэщ, унафипщӏым итщ гуэныхьыр къызэрыпщӏэн сытын, ауэ еплъыкӏэ, бгъэдыхьэкӏэращ сэ жыхуэсӏэр. Дауэду уэ хабзэ бгъэзащӏэу, дауэду унафэ бгъэзащӏэу зыкъыпщымыхъужу щытым икӏи цӏыхум я ер, Цӏыхум я лъэрымыхьагъыр пӏэтрэ е цӏыхум, цӏыху лъэрымыхьым, цӏыху тхьэмыщкӏэм кумб хуэпщӏу щытмэ, укъуаншэура абы ущӏегъуэжын хуей? Абы сыхэмыту пӏэрэ, абы сыдэмылажьэу пӏэрэ сэ жыпӏэу жыпӏэ хъуну иджысту? Зыми и пщӏэ езгъэхуэхыну сыхуейкъым иджысту. Ауэ мы къэралхэм феплъу щытмэ, олимпиадэ ирагъэкӏуэкӏми, псом хуэмыдэу иджысту зауэ ирагъэкӏуэкӏми сытми, зыгуэрым и нэжьгъыр зыхикъута, зыгуэрым текӏуа Е зыгуэр тридзэри, езым нэхъ нэхъ лъахъшэ къыщӏигъэдза, езым нэхъ нэхъ къаруншэ къыщӏигъэдза. Ар къаӏэтри, кърахьэкӏ цӏыхухэм. Цӏыхухэр псори дызэхуэдабзэу Тхьэм дыкъигъэщӏа. Дызэбэну, дызэзауэу, адрейм нэхърэ дынэхъыфӏу зытщӏыуэ. Абыкӏэ, тем более, абыкӏэ ашхъэ мылъкушхуэ къэдлэжьыуэ дыпсэунуэ. Ауэдэ Тхьэм и гуращ щыта. Нобэ Тхьэр ауэдэм и фӏэфӏу еплъу пӏэрэ? Хьэуэ, Тхьэм идэкъым ахэр. Тхьэр хуейкъым ауэдэ бгъэдыхьэкӏэ. Аращ икӏи. Итӏанэ Исус жиӏауэ щыта, дощӏэж, Дунейм гъуэгуитӏ иӏэщ, жиӏа. Пэжа? Зыр гъуэгу бгъуфӏэщ, жиӏа. Абы, жиӏа, псори тету ирокӏуэ, жиӏа. Адрей гъуэгур бгъузэ цӏыкӏущ, жиӏа, икӏи и бэнзэвщ, ирикӏуапӏэ сытхэр, жиӏа, гугъущ. Ар, жиӏа, уафэм Тхьэм и пащтыхьыгъэм кӏуэращ, жиӏа. Ар гъащӏэм уздрикӏуэ гъуэгухэращ абы зи гугъу ищӏыр. Аращ икӏи. Нобэ дэ дызытетыр сыхуэдэ гъуэгу, дэ къыхэтхыр сыт хуэдэ? Мы дунейм, дуней жыхуэсӏэм, мы ди обществэ дызыхэтым я зэхэтыкӏэм здедгъэкӏуну, къанэ щыму здедгъэкӏуну еужь дит, хьэмэрэ Тхьэм здедгъэкӏуну еужь дит? Аитӏур зэтехуэкъым къапщту щытмэ, цӏыхухэм я гугъэра, дэ дэхэ цӏыкӏуу допсори, Тхьэм иджыри нэхъыбэж къытхуищӏэн хуейщ, жари я гугъура, ауэ ауэду щыту щытамэ, псыдзэкӏи и дунейри къутэжынтэкъым, пэжа? Ауэду щыту щытамэ, мафӏэкӏи игъэсыжыну жиӏэнтэкъым, нобэ къыздэсами. Иджы нетӏэ жыхуэсӏам теухуауэ тӏэкӏу усэ цӏыкӏу сыкъыфхуеджэну сыхуейт. Цӏыхум яӏэт, цӏыхум ягъэлъахъшэ сыт жыхуэсӏам теухуа именно яӏэтам теухуауэ усэм зэреджэр мыхьэнэншу ебж. Подразумевается Тхьэм мыхьэнэншу ибжура ар. Цӏыхухэм яфӏэӏэпщу зыщытхъу яфӏэлъэщхэр Тхьэм и хабзэм ебэкъуамэ мыхьэнэншу ебж. Цӏыхухэм яфӏэдахэу зыщытхъу тхьэӏухудхэр Тхьэм и хабзэм бгъэдэкӏамэ мыхьэнэншу ебж. Цӏыхухэм яфӏэӏущу мылъку зэзыгъэпэщхэр Тхьэм и хабзэм темытамэ, мыхьэнэншэу ебж. Цӏыхухэм яфӏэжьакӏуэу куэдхэр зыгъэдаӏуэм Тхьэм и хабзэр имыӏуатэм, мыхьэнэншэу ебж. Цӏыхухэм яфӏэлъагэу, цӏыхухэм яфӏэлъапӏэм Тхьэм и хабзэр имыӏэтым, мыхьэнэншэу ебж. Амин. Аращ икӏи тхыгъэ лъапӏэра ауэдэ гупсысэ къыдэзытыр, цӏыхухэм яфӏэлъагэ щхьэкӏэ Тхьэм дежкӏэ ар лъахъшэщ, жи. Итӏанэ Исус жиӏауэ щыта, Мы дунейм тет цӏыхухэм жиӏа, Нэхъ лъагэу ябжыр адрейхэр зыгъэпщылӏыфыращ, жиӏа. Ауэ уафэм жиӏа, Нэхъ лъагэу ябжыр адрейхэм яхуэпщылӏыфыращ, жиӏа. Ара зэрыщытыр? Иджы елъыт мы дуней дэ дызэсау дызытетымрэ Тхьэм дуней дытхуищӏыну, дыздыхишэну жыхуиӏэмрэ тхыгъэ лъапӏэм жыхуиӏэмрэ зэрызэтемыхуэр флъагъурэ? Ара тхыгъэ лъапӏэм щӏыжиӏар, Тхьэм жиӏэр, Фэ фи гугъэр жиӏа щӏылъэм хуэдэ, сэ си гугъэр уафэм хуэдэ жиӏа, уафэр Щӏылъэм нэхърэ зэрынэхъ лъагэм хуэдэу, сэ си мурадхэмрэ сэ си гупсысэхэмрэ жиӏа, цӏыхухэм я мурадымрэ цӏыхум я гупсысэмрэ нэхърэ нэхъ инщ, жери жиӏа. Аращ икӏи щӏегъуэжыныгъэр нобэ Тхьэм дигу къыщӏигъэкӏыжыр, щӏегъуэжыныгъэр дигу къыщӏигъэкӏыжыр. Мис мыдей сэ зыори иджыри зэ тхыгъэ лъапӏэр, хъыбарыфӏыр иригъэтха, и хъыбарыфӏым и япэ дыдэ унафэу итыр. Иуани жиӏар, Исуси жиӏар, Фыщӏегъуэж фи гуэныхьым, жери жиӏауэ ара? Щӏегъуэжыныгъэри тӏууэ зыхедз къапщтэу щытмэ. Къегъэлакӏуэм деж кӏуэ гъуэгу жыхуиӏэм тхылъ цӏыкӏум итщ ар, переводуи диӏэщ ар. Абы щапхъэу къехь Иудэ, итӏанэ фараоныр. Пэжа? Фирхьэуныр, Муса бегъымбарыр фирхьэуным деж щыкӏуэм щыгъуэ, Тхьэм и унафэр хуихьа. Сыт жриӏа? Израилыр си лъэпкъщ, жиӏа, къаутӏыпщ мы си лъэпкъыр, жиӏа, мыр си щы, си пажэщ, жиӏа, си къуэ нэхъыжьым хуэдэщ, жиӏа, мы Израил лъэпкъыр аращ икӏи, къаутӏыпщыж, жиӏати икӏи, Ар хэт жызыӏар, жиӏати, зиусхьэну Тхьэм жиӏащ ар, жиӏати икӏи, Хэт зиусхьэн жыхуэпӏэр? Зи сцӏыхуххэм сэ ар жери къридзакъым. Пэжа? Итӏанэ Тхьэм Муса къыжриӏа, Сэ, жиӏа, си ӏэпщэр езгъэлъэгъунущ, жиӏа абы, схузэфӏэкӏыр, жиӏэурэ, си, сэ схузэфӏэкӏыр езгъэлъэгъунущ, жиӏа абы, къыгурызгъэӏуэнущ, жиӏа, къарукӏэ фыкъезгъэутӏыпщынущ абы, жиӏа. И, зы узыфэм еужькӏэ адрей узыфэр трилъхьурэ, узыфипщӏ трилъхьауэ щыта, пэжа? Узыфипщӏ трилъхьа, епщӏануэ, езым Иджы Тхьэм сэ Израилыр си нэхъыжьщи, си пажэщи къэутӏыпщ щыжиӏам щыгъуэ, къызэримыутӏыпщам щхьэкӏэ, уэ уи пажэр жиӏа псори згъэлӏэнущ, жери жиӏауэ щыта, аращи, гузэвэгъуэшхуэ къэхъуауэ щыта Мысыр щӏыналъэм Тхьэм и лъэпкъыр къиутӏыпщыжын япэ. Ауэ абы япэкӏэ къигъэзэжынуэ ӏэмал иритащ фирхьэуным, къигъэзэжыну, и гуэныхьым щӏегъуэжыну, Тхьэм къызэрыпэувым щӏегъуэжынуэ. Аращ икӏи, дэ дощӏэ, пэжа, уэ къригъэха сэ сщӏэрэ, бадзэ, бадзэ, бадзэшхуэхьэри къэкӏуа абы, кӏыфӏ хъури дунейр кӏыфӏыуэ щытащ, загъэхъей мыхъуу, зекӏуэ мыхъуу, ӏэщхьэр лӏащ, гузэвэгъуэ ӏэджи къэхъуа абы, узыфэ ӏейхьэри къахыхьауэ щыта, уэтэпсу я щӏыфэхьэр зэрыщыту уэтэпс хъуауэ, Тхьэм пэувхьэр, жиӏэм емыдаӏуэхьэр. Аращ икӏи, Ауэдэ зыгуэр къыщыхъум дей нахь хьэндыркъуакъуэ куэдейри къыхэкӏри, псыежэхым къыхэкӏщ абыжым икӏи зекӏуапӏэ имыӏэжу дэнкӏи хьэндыркъуакъуэр тхьэу ялъытэт Мысырми. Ар зэрымытхьэр къывгурыӏуэн щхьэкӏэ, ауэдэ тхьэр фужэгъун щхьэкӏэ жери икӏи иухуэбгъуауэ щӏыналъэр уни, гъуэгуи, щӏыпӏи дэн дей зекӏуапӏэ имыӏэжу хьэндыркъуакъуэ защӏэу щыта, абы игъэмэхауэ, кхъыӏэ, хъунщ, жиӏа, Тхьэм елъэӏуи мы хьэндыркъуакъуэхэр гъэкӏуэдыж жери икӏи ауэдэу ящӏауэ щыта. Ещхьыркъабзэу а бадзэ жыхуэпӏэри псори икӏи ауэду хъуати, ауэду щрикъузылӏэм дежри, фирхьэуным Муса къриджэти, Уей, сыкъуаншэм! жиӏт. Щӏегъуэжа хуэдэу жиӏт сэ пщӏэрэ? Сыкъуаншэщ, щхьэщых мыр иджысту гъэкӏуэд мы узыфэхэр жиӏт икӏи, Хъунщ жиӏти, щӏэкӏыжти, игъэкӏуэдыжт ар ӏуэхугъуэр, тэмэм ищӏыжт. Ауэ, зэман гуэр зэрыдэкӏыу аргуэрым. Фирхьэуным Тхьэм пэувти, сыутӏыпщынукъым Израилыр, жиӏэти къэувыжт. Пэжӏэ, ауэдэ щӏегъуэжыныгъэр, жи, ауэдэ щӏегъуэжыныгъэр, ар щӏегъуэжыныгъэ нэсакъым, япэрауэ, иджы ар щӏегъуэжыныгъэкъым. Гуэныхьыр къыщомыгъанэм дей къыщимыгъанэм дей гуэныхьыр къигъанэтэкъым, абы и гуэныхьыр сытыт? Тхьэм пэувт. Тхьэм жиӏэр игъэзэщӏэну хуейтэкъым. Аращ икӏи къигъанэтэкъым. Итӏанэ Иудэ теухуауэ итщ а тхылъым икӏи. Иудэ-тӏэ Тхьэм и фӏагъыр Исускӏэ дэудизу илъэгъуа абы? Итӏанэ Иудэ зыхищӏыхьар къилъэгъужатэӏэ? Исус Христос ищат абы. Тридцать серебряников жери икӏи дыжьын ахъшэу тридцать щхьэкӏэ Исус ищауэ щыта. Ауэду хъун и гугъакъым абы, ауэрэ уэду щыхъум, щилъэгъуам щыгъуэ, Исус жорым зэрыкӏэраӏулӏэнур къыщилъэгъуам щыгъуэ, Щӏегъуэжат ар и гуэныхьым. Ауэ сыт а щӏегъуэжыныгъэм къыхуихьар? Кӏуэри зитхьэлэжащ, жи. Ар щӏегъуэжыныгъэ нэгъэсакъым. Ар къэхъуам щхьэкӏэ ӏуэхугъуэ ищӏауэрэ абы, къэхъуар ауэду хьэ къэхъуха, жери икӏи. Пэжӏэ, мис, псалъэ щыӏэщ, мотив, жори икӏи. Цӏыхур результатым игъэгужьейрэ Абы щӏегъуэжа хуэдэу ищӏу щытмэ, ар щӏегъуэжыныгъэ нэгъэсаӏым, ауэ цӏыхум а результатым и мызакъуэу мотив щӏищӏам егупсысыжрэ? Мыр хьэ моду сщӏа? Къызэрыщӏэкӏымкӏэ сэ сымыуэдуращ, жиӏэуэ и гур зэхэкъутэжу щытмэ, абы щыгъуэ гуэныхьыр къыщигъэнэну цӏыхум. Ауэ а бетэмал моду хъуащ, а мыхъуамэ, сыкъикӏат, жиӏэу. Нтӏэ, дыгъуэгъуакӏуэм къаубыду щытмэ, Саӏэщӏэкӏыфакъым, жиӏэу арат зыщӏегъуэжыр. Хьэ сыкӏуэха абы, зыгуэрым и мылъкукӏэ хьэ сэ къулей зысщӏыну яужь сита жиӏэу егупсысыу щытмэ, ар щӏегъуэжыныгъэ пэжщ. Аращ икӏи, девгъэгупсыс дэри икӏи ауэдэу гуэныхьышхуэ дымыщӏу щытми икӏи дыщыуэнкӏэ хъуну махуэ къэсыхукӏэ. Пэжа, цӏыкӏуми, сэ сщӏэрэ, мащӏэми дыщыуэнкӏэ хъуну аращ икӏи. Мобы сыкъыщригъэтхъащ, мобы сигъэхутащ, сигъэхутыкъуащ жиӏэу зыгуэрым тетлъхьэу щытмэ, гуэныхьым дыщӏемыгъуэжурэ, ар къыттенэну икӏи гуэныхьым хэхъуэну ауэдэ къару хэлъщ. Гуэныхьыр хохъуэ. Нобэ моде зыгуэрым зы псалъэ мыхъумыщӏэ гуэр зэрыжесӏар къэзгъэдахэу щытым, пщэдей нэхъ ӏеиж жысӏыну. Нэхъыбэжу сыхэхъурэ сыкӏуэну аращ икӏи, нобэ Тхьэр къыщӏыдэджэжыр щӏегъуэжыныгъэ нэгъэсам дыхигъэхьэну хуейуэра? Итӏанэ щӏегъуэжыныгъэр дауэ зэрыжысӏэнур? Къапщу щытмэ, псалъэм папщӏэ, мис зыгуэрым иджы кӏуэри е ӏэщ къидыгъуа, е джэд къидыгъуа. Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, иритыжын хуей дажи тӏу трилъхьу, щу трилъхьурэ, ауэдурэ иритыжын хуейуэ жеӏэ. Аращи, иритыжащ иджы ар абы. Пэжа, иритыжа, ауэ абыкӏэ зыфӏэкӏа ар? Мо цӏыхум и ӏуэхур зыфӏэкӏар, мобы и мылъку къылъыс, ну, и мылъку фӏэдыгъуар къылъысыжауэ, а къэзыдыгъуам дежкӏэ а ӏуэхур зыфӏэкӏрэ? Естыжащи, всё, адэкӏэ зыри ӏуэхужым жиӏэуэ ежьэж хъуну? Ежьэж хъунукъым, пэжа, щӏегъуэжу абы къанэ щымыӏэуэ а ӏуэхугъуэр зэримыщӏэн еужь итын хуейуэра? Зэримыщӏэн и щыгъэтауэ и гур щыкӏын хуей, егупсысын хуей. Итӏанэ, нетӏэ жысӏа щӏегъуэжыныгъэ пэжыр къызыхэкӏыр Тхьэм и фӏагъра жысӏэри? Нэгъуэщӏу жыпӏэу щытмэ, цӏыхум ищӏар Тхьэм и фӏагъым ирилъытура, гъуджэм хуэдэу еплъура? Абыкӏэ къыгурыӏуэра ищӏам и ӏеягъыр? Иджы, дэ къапщу щытмэ, псори дыкъезыгъэлауэ ди Къегъэлакӏуэ Исус Христос къытхуищӏа фӏыгъуэм, Абыкӏэ Тхьэу дыкъэзыгъэщӏам и лъагъуныгъэр тлъагъуу щыту щытмэ, мис ара гъуджэ нэгъэсауэ дызэплъыуэ ди щытыкӏэм и ӏеягъыр нэгъэсауэ дэзыгъэлъагъужынур? Абы цӏыхур фӏыуэ зэрилъагъур, ар цӏыхуу зэрыхущытыр, цӏыхум абы хуищӏар, къызэрыщӏэр Исус и лӏэныгъэра? Исус хьэзаб ишэчара? Исус цӏыхур фӏыуэ зэрилъагъура? Мис абы зетлъытын хуейуэра? Абы зетлъыту щытмэ, абы щыгъуэ щхьэхуитыныгъэ дгъуэтыну. Итӏанэ, сыт хуэдэ гуэныхьым щхьэкӏи, жи, Тхыгъэ Лъапӏэм жиӏэра, сыт хуэдэ гуэныхьым щхьэкӏи лъыр жэн хуейщ, жери жеӏэ. Ар Тхьэм и Законщ. Къурмэн, Ветхий Заветым ис Библием итыр къурмэн щӏащӏу щытар, лъы, ӏэщым и лъыр щӏагъажу щытар гуэныхьра? Мис модэ гуэныхь сщӏащ икӏи, мыр ӏэщым тызолъхьэ жаӏэурэ ӏэщыр фӏагъажу щытаура, ауэ ар символу щытаура? Зи бзэ мыпсалъэ мэлым хуэдэу жи, къакӏуэри Исус Христос дэ щхьэкӏэ зигъэлӏащ жери жеӏэ. Ну, зыщигъалӏэм щыгъуэ и бзэм, зи бзэ мыпсалъэм хуэдэу зы псалъэ жимыӏэу жери жиӏэура? Аращ икӏи, А ди гуэныхь тщӏахэр, нобэ телъ гуэныхьхэр, Исус и лъым зэригъэкӏуэдыжыр, Абы зэрытщхьэщихыжыр, Абы фӏыуэ, Абы щхьэкӏэ Абы фӏыуэ дызэрилъагъур къикӏыуэ Ар гурэ псэкӏэ къэдмыщу щытымэ, щӏегъуэжыныгъэ дгъуэтынукъым. Щӏегъуэжыныгъэ дымыгъуэту щытымэ, уафэм дыкӏуэжынукъым. Итӏанэ, Ар араншауэ щыту щытымэ, щӏегъуэжыныгъэр зэман кӏэщӏкӏэ щытынура? Нобэ зыгуэрым сыщӏогъуэжри, пщэдей аргуэрым сощӏэ. Щӏегъуэжыныгъэр зэ къэпщтауэ щытымэ, птекӏын хуейкъым. Ущӏегъуэжауэ ущытын хуейура. Къывгурыӏуа? Уи гур щыкӏауэ къэбгъэнауэ щытын хуейщ щыжысӏэр гуэныхьыр къигъэзэжынущ. Ауэ ещхьыркъабзэу щӏегъуэжыныгъэри птемыкӏыу щытын хуей, абыкӏэ умыплъэжу. Мазэкӏэ уиӏэ щӏегъуэжыныгъэр мазэ зэрикӏыуэ аргуэрым пфӏэкӏуэдыжрэ гуэныхьым ухыхьэжу щытым, ар щӏегъуэжыныгъэкъым. Къывгурыӏуа? Тхьэм щӏегъуэжыныгъэ пэж къыщуитам деж фадэ уефу щытамэ, зэшэзэпӏэу пыбоупщӏри, Тхьэм пеупщӏри, фадэм бгъэзэжкъым. Абы ущӏегъуэжыпа, а щӏегъуэжыныгъэр уи гъусэщ. Е тутын ирехъу, е зэщӏэрэ ныкъуэ бзаджэнэджагъэ гуэр ирехъу, аращ икӏи Исус щӏегъуэжыныгъэ къыдитыр къеӏытхыу щытымэ. Сытым дежи ди гъусэнущ. Езы Исус зэрыди гъусэм хуэдэуэ щӏегъуэжыныгъэр ди гъусэнущ. Ар хэкӏыпӏэ пэжщ, си къуэш, си шыпхъухэ. Тхьэм фӏыщӏэ хузощӏ абы щхьэкӏэ, Тхьэм жиӏэм девгъэдаӏуи, дыщӏевгъэгъуэж. Нобэ ещхьыркъабзэу Иоанн къызэрыджам хуэдэу, Исус къызэрыджауэ щытам хуэдэу, Тхьэр къыдоджэж Дух Святоймкӏэ. Аращи, ди гуэныхьым дыщӏевгъэгъуэжи, пэжагъыр къэдывгъащти, Тхьэм и пэжагъымкӏэ дывгъэпсэу. Тхьэм и пэжагъым дытетыхукӏэ, гуэныхьымкӏэ дгъэзэнукъым. Фӏыщӏэр дыкъэзыгъэщӏам ейщ, ди Къегъэлакӏуэ Иисус Христос ейщ. Щхьэщэ худощӏ абы щхьэкӏэ. Амин.